Munakhalapo nduna yoona za maubale a dziko lino ndi maiko akunja. Ubale wathu pakadali pano dziko la Malawi ndi maiko akunja mukuona bwanji? Um, um, um, ubale wathu wa panopo ndi maiko akunja unali worse ndi umene ndinaupeza ine uh, pamene malemu president Bingu wa Mutharika mzimu wawo uwuse mumtendere unalili pamene amachoka ine ndikubwera unali worse paja si ubale wathu ndi britain unali utatha ma ambasada titabwezerana panopo siunafike pamenepo ubale wathu ndi maiko akunja ineyo i don't see i don't know koma i don't see kuti uli worse yeah the issue is not ubale ndi anthu akunja ya the issue is forex comes from so many different ways it's not an, another ambassador who will give you money for your country it is what you sell outside that brings money into the country so pano ife pa nthawi imene ija tikuchitanso timu export uranium kwambiri eh, so pano ndikuti rutile amene tinaye ku Kasiya are the highest deposits in the world tili ndi gold tili ndi rubies tili ndi zina zonse tili ndi bauxite tili ndi coal How much of that is coming into the country? How much money? I don't know. But that is another way imene ingabwerese ndalama. Two, imene ingabwerese ndi imene ndakuwuzani. Simple mm -hmm. things like mm -hmm. sabola. Mm -hmm. Like our agriculture mm -hmm. can bring in forex here. Kodi mm. kamuzu amachita export minerals ngati. It was fodya. Fodya basi. Ndikumabweresa ndalama zokwanira za kunja. Your Excellency, tipumire kaye pang'ono. Iyi ndi Zodiak Exclusive ndipo programu yathu ya lero tikucheza ndi Dr. Joyce Banda amene anali mtsogoleri wakale wa dziko lino la Malawi. Takhalani pomwepo. Tikudziwa kuti m'mbuyomu panali nkhani yokhuzana ndi malire a nyanja ya dziko lino ya Malawi. Kodi tatifotokozereni your excellency kodi kodi nkhani imene ija makamaka mutu nchani and zinayamba motani? Nkhani ya nyanja iyi history yake ndi yayitali ndiye sindikudziwa kuti we have any, enough time but well, I'll just- Mongodula, mongodula. mongodula ndi mwakuti kale malire athu uku ku kumwamba uko ku- kumampoto uku anali kupitirira pamene paja mpaka malo aja dziko lija mmene ija mukafunsa amati Livingstone um, mountains kale akuti inali mbali yakuno koma azungu pogawana ananena kuti ayi kuno uko ayi ndiye kuti malire athu akhala ku mm, line the, bo- the, the, the, lake, the line the, yeah. popita ku berlin conference kumene anakasimikiza malo pogawana the whole africa ananena kuti ma, malire amene alipo pano ndi amene malire wina asazasinthenso ndiye kuti malire a malawi ndi line ya nyanjayi ndiye kuti ndimaliratu ukuku ndiye kuti talowa kwathuku chabwino atabwera nyerere ndi kamuzu paja ankayambanayambana chifukwa choti anthu amene amadana nawo muno akayambana nawo amathawira ku tanzania amene amadana ndi ku south africa ndi boma akumenyera ufulu amathawira ku south africa I mean ku tanzania ndiye Ka- kamuzu akuyambana ndi nyerere anthu athu anthu akuthawira kumene kuja akunenana nenana aja anazatulusa mawu onena kuti ndiponso tikufuna mutigawire chani nyanjayi nyanjayi ndi yatonse ndiye kamuzu anangoti if you just take one inch of my lake I'm coming ndipo sizingateke ndipo amene tinali achikulire tinamva nyerere uja akunena mparliament kuti atiphulisa ati uyu ndiopenga chifukwa nanga si ifeyo ndiye kuti mm. timakondana ndi south africa mm. ndiye kuti ifeyo nthawi imene ija tinali timaoneka kuti we had an upper hand ndiye kuti a south africa amati akafuna kuwasatira anthu aja amakaphulitsira konko ndiye kuti uyu akayamba zace za nyanjazi zitivuta ananena mparliament dziko lonse lapansi linamva nyanja ya malawi si yathu ndipo sizakhala yathu ndiye ndi kamuzu ndiye kuti atha simukunenanso until kamuzu died atabwera president muluzi ndiye kuti uko kwabwera mkapa ndikufuna muigwire kuti president kwa president president kwa president what happened along the way kwabwera mkapa ndi, kwa- ndi, ka- ndi, ndi a president muluzi Basi. a president muluzi ndi a mkapa anapanga ubale wabwino kwambiri mukumbukira cha chi- chisankho cha 1999 mpaka anatumiza bandi ya tot kumapita ikuasatira ku makampeni kumaimba nyimbo za ku tanzania they were very good friends and i have been informed kuti anakambirana koma imene ndimaziwa ine mopanda kuti uh, ndiziwe the details of what they discussed is that a president muluzi analengeza kuti tipeze njira yachidule yokafika ku poti ndiye ine ndi nzanga uja pa tanzania apo tagwirizana kuti ife amalawi timange poti pambali pa nyanja yathupa yokuti katundu wathu azichoka pa nkhata bay azikafika pamene paja pamene paja azikayenda 5 km kukafika ku nyanja ndiye kuti mmalo mopita ku dar es salaam tizingodula chidule imene ija imatchedwa kuti mtwara corridor moti ambiri amene tili aku Nkhata Bay tinayamba kugula mapuloti pamene paja chifukwa timadziwa kuti kutukuka kwambiri. Delegation yopita ku Tanzania kukakambirana za port, a President Muluzi anatenga anthu a business, ine ananditenga ngati mkulu wa azimayi a business, paja ndiye kunali kudya kwanga ineyo. Tinapita, anakambirana. So the agreement was President Muluzi, this side was going to build a port. Pamene paja kuno tikuona ubale uja kutisangalasa university of mzuzu anagwirizana kuti apase doctorate honorary a president mkapa a president mkapa anabwera kuzalandira honorary doctorate in his speech ananena kuti lero ndikulandula kuti nyanja ya malawi si yathu ndipo sisakhala yathu mpaka kalekale mwalimu julius nyerere ananena inenso ndikutsindika mawu amenewo ndiye kuti ife we thought the matter yes, it has been so yathu mm -hmm. Ku Tanzania tinali ndi embassy nthawi yomweyiso imene akugwirizana President Muluzi ndi President Mkapa. Ku Tanzania tinali ndi embassy. Musamayiwale kuti ine ndinali National Director wa azimayi ku udf ndipo a President Mkapa, a Muluzi ananditumiza ine kwa President Mkapa ndi ena four a m'chipani cha udf kuka kukakatichita attach ku Chama cha Mapinduzi kuti tikaone mmene amayendetsera chipani chawo kumene kuja. Ndipo nthawi mbali ya chipani mm I was trained by the best. ndiye kumene kuja- trained by the best. Yeah. ndiye kumene kuja sopano a, a president muluzi anani- anatenga delegation kupita kuti ku, ku, Mtwa- ku Mtwara kukakamba za Mtwara corridor ine ndinali pa delegation ndiye kuti amalawi akulimbano mtima kuti nkhani ya nyanja ikuchitidwa sort out amwalira amene achoka president Muluzi mu office akubwera president Bingu wa Mutharika manong'onong'o ajaso ayambaso kuti ku Tanzania kuja pamenepa president Mkapanso achoka ndi kuti kwabwera president Kikwete akuti tu kunyanjayi akuti tu aku Tanzania afuna kutenga iye akuti afuna kugawana kuti chachitika ndi chani iye akuti tu kuli mafuta ndi akufuna mafuta mafuta athu ambiri si nyanja yathuyi akuti muli mafuta ambiri ali kumapetuko nkhaniyo ndi yamafuta uwu kuteroko minong'onong'o eti mhm. a president aja president bingu wa mutharika ndikumatisiya ndiye kuti yanditsalira iyi yayamba kukolera moto tu sopano akufunisisadi kuti akutenga nyanjayi ine nayimbira president kikwete kuti mundombere kaye musanatenge one inch ya nyanjayi Zimene ndinachita ine, sinakuuzani kuti it's wisdom from, a- from above. Ndinaganiza kuti nkhani yolandidwa nyanja singakhale ya Joyce Banda. It's bigger than me. Ndi ya dziko lonse la Malawi, Mmalawi wina aliyense. Ndiye ndinaitana onse osogo- atsogoleri a zipani ku State House. Pro- Bambo Tembo, bambo ujeni cha Gwanda Chakwamba, uh, I think Enoch Chihana, koma kujeni ku U- DPP amene anabwera ndi a ujeni a- a- bambo a- a- a chaponda kuzayimirira bambo apm ndiye kumene kuja titakambirana onse aja anagwirizana kuti tipange s- joint statement tilembe i- tonse anthu a dziko la tanzania ndi dziko lonse lapansi lidziwe kuti pa nkhani ku malawi kulibe opposition, kulibe- Mwagwirizana. tagwirizana Mhm. that's what should Opposition ndi happen boma. on very critical issues we must do that anandithandiza kwambiri ndiye ine ndinalembera nayimbira foni iwo A president azanga aziko ilo kuti muku, tikupita tikakumane kuja ku Mozambique tikakambe nkhani ya nyanja. You are going to have to kill me first. Ndiye popita ku Tanzania, um, I mean ku Mozambique, ndinatenga mafumu a Kyungu akukaronga chifukwa iwo aja ali kumalire ndi amene akuziwa malire athu akuziwa bwino tiyeni mundiperekeze. anasiya zonse anandiperekeza tinapita ku Tanzania tinakambirana ndi president Kikwete argument yanga yayikulu inali yonena kuti pamene a president Mkapa na uh, Muluzi anasankha a Kubwalo kukhala ambassador wathu ku Tanzania ndiye anthu aku Tanzania akufuna kukachita research pa nyanja pathupa kaya afuna kukaona chani amakatenga permit. Funso langa lalikulu loyamba kuwafunsa anzanga president anzanga ndi lakuti kodi chinthu chako umakatengera permit? Zaka zonsezi makhala mukatenga permit kuti muka- mukaponde pamadzi paja, lero mukuti ndi yani? Titakambirana kambirana kumene kuja ine ndinaona kuti ndi ananena kuti chabwino, let's discussion is continuing, musadandaula mayi, zinthu zonse zimatha ndi kukamba. Ine ndinapita ku UK nakayang'anayang'ana ma lawyers amene anapangapo izi mukumbukira dziko la Nigeria ndi la Cameroon anakanganiranapo malo anawina Cameroon ma lawyers amene anapanga zimene zija ine ndi amene nakachita munachita. ine nakachita engage very expensive lawyers sindinalipirenso ine analipira ndi anzanga kunja konko kuti atipangire opinion alembe history ayambire kaya ndi ku Berlin conference kuti zinachita bwanji

Muzaku mukumbukire kuti siku lina kunabwera president Mbeki ndi president Chisanu. Amene aja anatumidwa ndi Sadic. Sadic sent me a delegation to come and tell me to hold on, to wait, to wait for mediation. It's not that it's, it's not impossible. It can be discussed. We will resolve this amicably. anandipeza ku state house kundiuzauza zimenezo oho chabwino but now i'm going towards the end of my term ndiye ine naisiya nkhaniya ili pati ili pamenepo koma kuti a Kikwete atandichita assure kuti musadandaule zonse zimatha ndi kukamba ndiye sindikudziwa kuti kaya mediation inathera pati kaya inakafika pati koma then it went quiet for 12 years nobody talked about the lake again until now what is happening now is that ine ndangoona kuti line ili pakati ndipo ndi kuja kunkati kumangidwe port kuja amangapo iwowo iwowo aku Tanzania amangapo port komanso amanga barracks pompo a army anthu athunso akapitirira line imene akuidziwa iwo akapita uko kumenyedwa ndiye ine amene angalongosole ndi kuja ndakuwuzani kuti zimafunika kuti kumayankhula nawo Amalawi mwina president athu tsiku lina nde mene atikambira mene ife mukufotokozera mu your excellency pano tikukamba pano pakumamveka nkhani yokhudzana ndi mapu atsopano ku Amenewo- Tanzania amenewo- kuti atenga ndithu mbali two imodzi thirds ya- osati ya mbali nye- two thirds mbali ya ndiponso nyanja pamene yathu. panali panali panali poti paja pamene ankati amange poti abwana pa

Somebody needs to tell Malawians. Kutheka kuti ine ndamva kuti akuti ku parliament a president ananena kuti ujeni nyanja ndi yathu Malawi. It's ours. All of it. So that must be coming maybe from some conversation. Komanso tinaona Kunkuyu akulandira mapu yodula that is what i have told you before that sometimes Amalawi amangofuna kuyankhula nawo akayankhula nawo akamva mwinanso mayima limodzi ineyo ndisaname Nkhani imeneyi ija kuti ndiichite resolve anandithandiza ndi aMalawi onse including all political parties. Mukuona kuti zikuyeneranso mtsogoleri wa dziko lino atabwera ndikukuitanitsani nonse a opposition kuti mukambirane za nkhani imeneyi? Not only ifeyo koma kuliuzanso dziko lonse la Malawi. Kaya mwaiona, mwaona mapu, ndikudziwa kuti muli ndi nkhawa koma mmene zilili ndi umu ndi umu ndi umu ndi umu. Anthu akhoza kukhala mitima pansi. Imeneyi ija mayi ndi nkhani yoopsa kwambiri. Osati kwa inuyo ndi ine. Because you and me will not be here, but our children. Our children. Kusachita izi mukufotokoza apa your excellency mwina kuli ndi chiopsezo bwanji ku dziko lathu. Nanga si ndiye kuti pamene pa ndi ndi ndiye ndikuwuzeni zimene anandiuza Henry Phoya. Henry Phoya was my minister for lands and he, he is a lawyer. Ndiye anandiuza kuti kugonereza nkhani

That for me is what is the problem, the problem is that nobody is telling us what's going on and it is possible pamene anena apresident m'parliament chifukwa sangaliuze dziko kudzera m'parliament kuti nyanja yonse ndi yathu zis- zili zosakhala zoona imeneyo ndiye ingakhale yoopsa kwambiri chifukwa ifeyo monga ngati ine mtima wanga unakhala pansi imene ndamva kuti apresident anena kuti nyanja ndi yathu yonse tatiyo ndiye chilipo chimene akudziwa chimene tikungopempha kuti atiuze. Tibwere ku chitetezo cha mdziko, Your Excellency, mukuchiona bwanji pamene tikuyandikira ku chisankho m'mwezi wa September? chitetezo chachi mukunena Chite- chitetezo cha anthu- mdziko anthu- muno. anthu akeya Ata- alawo kapena tokha tokha taona zokuti anthu akumaotcherana mwina magalimoto kuvulazana kumene ena kutenga zikwanje anzawo akupita pa msewu kuti akapange demonstrate ndi zina zotero mukuziona bwanji zonsezi Ah, paja ifeyo tu mapurezidenti atatu Tinachita issue statement, tinachita issue statement kuti izizi ndizoopsa zisaloledwe kupangika izizi izi ndizoopsa ndiye poti inu mumanenanso kuti eh, Joyce Banda wafuna kuopseza nkhondo kuti izakhalako nkhondo nkhondo anthu akukhapana mzimayi wakuti munamuonako inu mfuti pha tinayamba taomberana mfuti muno mzimayi akungopita ku prison kukaona ujeni vice president wache mpaka mpaka kuomberedwa mfuti kaende mfuti kandi chikwanje kandi chani munazionapo ndiye ifeyo paja mwamva kuti talembesa kwambiri ndi azimayi eh? Mhm. Mhm. ifeyo azimayi tingogwirana tcheni ifeyo azimayi tingogwirana tcheni chipani chimene chitachite pepe perpetuate ku- ku- kuti ku- kuti ziki- kupitiriza nkhani yoti azitikhapa azitiombera mfuti azitimenya azititukwana ndiwapempha amalawi kuti amenewo they will lose votes they will lose votes ifeyo tizingoyang'ana amene akupanga zimenezo kumenya anzawo kupisa kukalipa kokuti kodi awo aku- akulalata choncho kukalipa choncho kuti nanga atakhala ndi udindo angalalate za mtundu wanji zimene zija tiyeni tizingoyang'ana ifeyo chiwonetsa chipande powomola ndiye ine sindinganene kuti "Ah, akuti musiye akuti musiye we are helpless and if they are even targeting women ndikumatikhapa zikwanje kapena kumatiombera mfuti we are desperate but we can use the power that we have of this hand when we get into that ballot box ifeyo azimayi tikumenyedwa tikuvulidwa tikukhapidwa tikuomberedwa mfuti tilibe mphamvu Mwina azibambo akamakhapana ali ndi mphamvu kapena zikuwakondweresa chifukwa ena akukhapana zawo ena akuotchana galimoto yazawo koma ifeyo azimayi tili helpless tilibe mphamvu kutichita target ifeyo sibwino ndiye ifeyo tikunena kuti mzimayi aliyense azingoyang'ana chipani chimene chikuchulukitsa zimenezo zozunza enazo tikaone kachipande poti chilipo mukuchidziwa chipani chimene chikuchulukitsa zimenezi iyayi ndikunena kuti ifeyo tiziyang'ana kuti tiyang'ana kuti chipanicho kuti awo ndi basi ntchito yawo ikhayo tikhapa ifeyo kodi awo akukhapa sakukhapa iyayi sakukhapa kuti awo kukhapa chipani chokhapa anthu azimayi tsiku lache ndilimenelolo kukana kuti iyayi tione zina bwanji Honorable mu, uh, Your Excellency rather mu mwezi wa June chaka chatha 2024 unali mwezi ndithu wovuta kwambiri mdziko lino la Malawi. Uh, Amalawi mwina tinaona zinthu zimene sitinaonepo komanso zinthu zimene sitinayembekezerepo imfa ya yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima mzimu wawo uuse mumtendere. What is your position on the death of late Chilima. ndikanama kuti sitinazionepo tinazionapo paja abambo a Chilima ankagwira ntchito ku ethanol anthu 7 or 8 Ndiku- ndi- ndikati tisatchule tikhala ngati sitikuyamika kuti sitiku- sitiku- sitikuchita mind Eh, panali asikana uli- panali msikana wina ujeni ndani analipo 7 they were going to a press to, to, to a board meeting anawomberedwa ndege inagwa Awo ndiye anachita owomberedwa, ndiye tinadziwa kuti anawomberedwa, ndiye tinalira maliro osaikanso anthu chifukwa unfortunately for them anafera side ya ujeni ya Mozambique. Iyi ndiye ndi nkhani yokuti ndi yowopsa kwambiri for me personally I lost a son. Why? Because mayi ake ndi makolo ake ndi ifeyo timakhala limodzi ku Namiwawa ana athu Anabadwa nthawi yofanana. Saulos and Jeffrey amakula limodzi, amapita kusukulu limodzi. Akula anapitiriza ubale wawo. Pamene mwana wanga anadwala ndi Saulos anabwera kudzamtenga mnzake uja kupita naye kuchipatala. Kuchipatala kuja atamwalira zambiri za maliro ana, anathandizana ndi azinzawo iwo a SKC za maliro aja. Moti ine ndi banja langa ndi zidzukulu zanga timapukutira misozi ife amakonda kuti akamachita jogging angoyima akandipeza paja andipeza ndikangomuona ndiye kuti ndikulira zolira ayi ndibwereratu basi iye andasiya akhale pansi ana azizukulu anga amati akaona anko anko anko anko saulos kuthamanga ife nyumba zathu ndi mwana wanga zili pafupi anko saulos kuti them akamaona anko saulos mutu mu a- zija ama- amalira zija zikukhala ngati zikuchepa Then when he died, for me, what I'm saying, the nation

Kunali- Chifukwa tina- ti- ana- anakondedwadi kunali zambiri zimene zinachitika after his death atayikidwa m'manda tinaona kuti anthu anatuluka kuti tikufuna tidziwe bwinobwino kuti zachitika ndi chani zachitika ndi chani tinaonanso kuti uh, mayi Mary Chilima nawonso ananena kuti ifeyo tidakafunabe mayankho pa za imfa ya achilima kunakhazikitsidwa commission of inquiry Inu position yanu ndi yotani pa uh, commission of inquiry imene inakhazikitsidwa komanso the events which happened before and after his death? Ineyo, I think all I can say is that position ya Mai Mary Chilima ndi position yanganso. Position yanga ndi yakuti mafunso anga sanayankhidwe. I don't know what to think. Even after the commission of inquiry? but the commission of inquiry is contradicting itself so ineyo sindikudziwatu choti ndiganize what we were told and what happened sizikugwirizana ndiye si- ine- ineyo bwanji m- mungondisiya bwanji chifukwa sindikudziwa ineyo am not a scientist so uh, am not a, a, a pathologist kuti ndidziwe kuti thupi limatha ku, ku, ku, ku, ku, munthu amatha kufera mmwamba ndiye akamatsika pansi amakhala kupanda magazi magazi amakhala ata- a- mthupi mulibe you know i don't know who, to ex, who will explain to me all that and so i'm dealing with that too much and i and when i heard mrs chilima say mafunso sanayankhidwebe nde tili wambiri ndi zinthu ziti zimene mwina mu commission of inquiry zikumakupatsanibe mafunso malo mwa mayankho Mafunso amakhala ponena kuti tina, tinamva kuti ndege inakafika ku Mzuzu ndiye sinatere chifukwa chokuti uh, weather siinali bwino ndiye pilot anauzidwa kuti abwerere ndiye pilot amabwerera kupita ku, ku, kuti ku Lilongwe but pilot could have flown to Karonga which is a better airport where there was no fog number one number two so now the report

Mafunso nanenso alipo anga osayankha ndiye poti panachitidwa commission of enquiry it would be wrong for a position a person in my position to begin to speculate or to say my opinion it's wrong so ndingozisiya choncho. Timalize ndi nkhani ya kutuluka kwanu mu, mu Tonse Alliance. Tinaona chaka chatha munalengeza kuti ife tatulukamo mu Tonse Alliance. Chinakupangitsani ndi chani kuti mutuluke mu Tonse Alliance? Tinene kuti simunapindulemo? muujeni pokapanga poka, poka, poka panga tonse alliance achilima ndi a president anali ndi agreement yawo mboni osaina nali ine pa stadium paja ifenso tinali nayo agreement yathu ndi a president chakwera ndi mcp that notwithstanding anthu ambiri when they were dissatisfied anachoka ife tinangokhala koma pamatuluka mawu inuyo ndinu seasoned journalist mumamva zonena kuti alliance ikutha tikapita ku convention basi amene akuganiza kuti achita timu apo ndife angotaya time tikapita ku convention alliance ikuthera pati pompo it was on the radio amayankhula spokesperson wa mcp ine i called my team nanga simukumva ife timayesa atiyitana kuti atiuze kuti kuthera apa koma mukumva zija zikunenedwa zija eh ndiye tipange bwanji ande ndikatsanzika ndiye ndinanyamuka kupita ku ku state house kuti tamva zija ndiye ife tikunyamuka si kuti ndapanga zachibwana munakatsanzika kwa ndani kwa president si ndiye partner wathu yes ife tikutuluka tiyenda tokha that i did ndiye anakuvomerani kuti pitani yendani bwino iwo andivomere kuti ine ndi mwana this is a partnership we've heard their sentiments and we are just informing them kuti ife ndetu tikutuluka oh chabwino we don't know what might happen later koma it was good mumgwirizano umo munali munalibe direction yokuti mgwirizano umene tikusayinira nawo uyenda motere ndipo uzatha apa

ya, ya, ya, ya, ya, u, u, u, ja, i- the, the agreement, the bilateral agreement between president and president eh, Saulos Chilima. I mean, uh, vice president Saulos Chilima. Ine ndi mboni amene ndinasaina with the president. Nanga si timasaina and follow pamene pali. Ndiye kuti awa ndi mboni, awa ndi mboni. Mboni ina ija ndineyo tu. So, ifenso koma tinali nayo agreement yathu ndi MCP. Ndiye kuti awonso a Khumbo Kachali anali nawo ndi kumve, ndi mmene amamvera agreement. Anthu ena ambiriwa anachoka choka tinangosala ife ndi a Freedom Party. Mmene ndinamva ine mawu amene aja ine ndimakonda consensus. I never make decisions on my own ngati mwana ayi. Ngakhale panopo titati ndiye tikulowa mumgwirizano panopo sitinachita mgwirizano ndi ama, a Mafunde. tinakambirana kaye Your, your, your Excellency, forgive me, koma timafuna timvetsetse bwinobwino ngati aMalawi. Mgwirizano uja munasainira ngati mboni uja, munapasidwa mpata ngati mboni nkuona kuti kodi oh, mumgwirizano ndikusainira ngati mboni muli zotani? Eh, mgwirizano mmene munaona munali 55 munali kuti a Chakwerawa mm. alamulire zaka 5 yeah. akamaliza zaka 5 nawonso malemu Chilima azatenge zaka 5 yes. munaziona zimenezo ndikusainira ngati mboni We just want confirmation. Your yes. I've said that before many times. It was an agreement. Inu mungati akusaina chani? Anzanu anatuluka before 5 years isanathe ndikuyamba kunena zimenezi kuti mgwirizano ukutha. Izi zimene munagwirizana za 55 zisanachitike. Do you think kuti they betrayed you as a, ma, ma, ma, ma, ma, ma partners? Yeah, 55 itu inayamba kuphwasuka pamene kujananira kuti a, ah, a president ayimanso. Pamenepo ndi pamene paja if you remember Vice President Chilima anapanga press conference. You remember? Yes, I do. Ndipo anabwera kuno anakhala pamene mwakhalapo. Ndi document ija kuti mayi mukuiona document ija ndi koma mukumva kuja ukhala ngati ine ndi wonama koma inu munasainatu apa ndati ine ndinasainadi. yeah so zimenezozo i think zinazo Do, do, do you think kuti they betrayed mapartners awo especially uh, late saulos chilima inuyo zimenezo mukafunse kumeneko yeah, tikufunsani inuyo sinanga munalipo ngati mboni Eh, koma your excellency inuyo malawians that was- document was signed publicly and this is what i'm saying the nation knew what is your opinion and what is my opinion nde tonse amene tili ndi maopinion athu kuti kodi pamenepa chilungamo chinachitika chifukwa what prompted uh, Right Honorable Saulos Chilima to make that statement, that press conference, is because he felt he was surprised. Yeah. So the conclusions, muzipanganso inu nokha Amalawi, there was a promise of 5-5, 5-5 didn't happen. Timamvanso nkhani yokhuzana ndi cabinet kuti munagwirizana kuti inu a UTM mubwere kuzakhala nduna zanu zotere inunso nanu a pp zotere cabinet yabwera tikuona ife amalawi zosiyana zimene zija zinalidi ndithu zoona mm -hmm. kuti munagwirizana munapereka manambala mm -hmm. should we say kuti kutuluka kwanu mumgwirizano nanunso munaona zokuti zimene munagwirizana nduna zanu zimene munagwirizana kuti zikhale mu cabinet munalibemo ifeyo kutuluka kwathu pamene timalowa Inu ndi ine tikupangana zoti tikuyenda chitsogolo tiyende chonchi chonchi inu 5 years 5 years ndiponso tikakafika kumeneko inu makabineti amemba atatu ine atatu the problem is that the law of the land which is the constitution imamuchita protect president that is the supreme law of the land ndiye zija mwapangana zija amatha kungozisiya nanga si popangana pa iyayi ndiye tizakhala limodzi tizakambira limodzi ndipo tizachita review tizati chani siku limene lija akangolowa pa gate paja pa he slams the door in your face there is nothing you can do because he or she is protected by the law of the land ine having been president i knew that and ine i was prepared that it might happen it might not happen and if it doesn't happen bad luck If it happens ife tizangoziwa kuti because it's just an honorable promise ya a gentleman's ujeni agreement munthu uja sopano kumapeto kwake akati asapange mmangoti ah basi soka lathu koma kumapezeka wina aona kuti ya tikitakhani pansi but tinapangana izizi chizima mumaziwanso kuti ah, amen koma sikuti pali anything else you can do you can't take that person to, to court you can't take that person to task he has let you down Enatu amati mwina zithupsya izi zikumayankhulidwa kuti zimaphulitsidwa zinanunso munaziona, ena nkumabwera ndi nkhani oti yayi mwana wawonso tu a, a, a, a, a your excellency akuoneka kuti amuchosa mu kabineti akwiya. Akwiya ndani? Inu mumandiona ine ngati wachibwana? Mwana wanga anachoka liti mu kabineti? 3 years ago. mwana wanga mukabineti anakhala 8 months and was sacked and i didn't know i wasn't told i just heard pa radio ndipo ndi Honourable Khumbo Kachali anandiuza kuti zoona ndithu Roy amuchosa by the way i want you to know that it is roy who introduced me to president chakwera anandisatira ku america ndikugwira ntchito then ndizipita so anaziwana asanaziwane ndi ine so he has two masters degrees he's doing a phd now so it can't be that he wasn't educated but Once that happened, ndiye mukhoza kukafunsa president. Sinafunse. Sinachitenso react. I mean ndi zija ndakuwuzani zija kuti the, when you get in munagwirizana izi ndiye sizinachitike. But the power now it belongs to him because the supreme la- law of the land i- is on his side. Ndiye muzikati chani? Inu bwanji mwapanga zakuti? Yeah. Ndiye ndikana kuya ndiye m- mwana wanga anachosedwa na 2021 kaya 2022. This is 2025. Ndiye ndikwiye lero. No, no, that's not fair. You're not being fair with me. You know, I'm a very seasoned politician and I'm very mature and I'm a professional. I can't react ngati mwana yayi. Mmene ndinangomva zimenezi ndinati oh basi. Kuti mwangosungiratu mkwiyo kuti ayi titulukamo tilengeza nafenso kuti tatuluka. Ayi. Na ah, kutuluka kwa ife kungapweteke iwe kaya kungavute ngati ndi milandu ngati ife kuwa awi. Mukonzekera bwanji chisankho cha 2025 September ngati opposition? Eh, ine ndinali nditaweruka. You can ask anybody in People's Party. I had finished. Ndakuwuzani kale kuti God has surprised me. Mm -hmm. He has elevated me to a position that I never thought possible. So ndimangoti ah, zimene Mulungu anandikonzera ndi. Kuweruka mukuti mwasiya. Eh, ndikapita convention basi. So pano mm -hmm. ndizingopitiriza ziti. yes simafuna ukaima nawo so ngati simafuna simaganizanso Mm. so kukafika kuja kukapeza kuti anthu a- andivoteranso ine to continue but ngati inu simunamve koma the country has called me back ndi i want to tell you mwandifunsafunsa kuti mukukonzekera bwanji ineyo the nation knows what i can do we've been i've been where president with the situation that we are in now and i know how to move from here to a better place how to get out of this i, I know moti mupikisana nawo chisankho chikubwerachi Ineyo september ndine mukhala pa candidate- ballot ndi- ndikhala pa ballot i've been requested to stand and i'm standing and it is up to the same malawians to, to, to choose me or not to choose me it's fine i will never fret i Amalawi akufuna kuti amayi Banda abwere athese izi. I will come. Kuli 50 plus 1 amene ambiri akuganiza kuti munthu payekha sangapambane. Inu ngati a PP mukuganiza kuti mupita ndi ndani ku chisankho chimenechi? Iyayi, ifeyo maganizo athu ndi onena kuti kulikonse mmene zimakhalira ndi zakuti anthu amapita mpaka kumapeto ndiye mukafika kumapeto simunapeze 50 plus 1. It is at that point that you look at the other parties to partner with. You can't partner now. And may I say this? It's very, very extremely important that the nation does not push parties to align chifukwa zinachitikapo mukumbukira mm -hmm. inu anthu inu mukukana kupanga mgwirizano simumalikonda dziko lanu mufuna ife tizivutika a Bendera pita mtalika you remember anthu aja ndikumachita push ndikumachita push anthu aja ndikumapanga hurriedly alliance yatosa alliance do you remember that kumapeto kwake zimakavuta ndi izi ineyo i would want to suggest that ma alliances apangike koma anthu aja akhale prepared anthu aja akhale kuti there's synergy there's chemistry between them they can work together they want to work with one another ndiye anthu aja aziwe kuti tikapita kodi tikapita tikapanga chani tikapanga chani izi kwa amalawi What are we going to do? Inu mubweresa chani mumgwirizano? What are you going to do mumgwirizano? Ngati mmene tinachitira ife nanenetu ine rural development. Mm. Mungondipatsa ya kumuzi. Ndiye mukaone zimene ndapanga mafetereza ndagawa. Nda I put four tractors for a community in this country. This time. Ndiye a Mukandifunsa if Malawians say no, that's fine, that's fine, definitely fine. But if people say yes, we shall move from where we are. I koma know ndi what- mmene mukuonera kunja kuno nakuonani kuti mukutuluka mukuyenda mumachitisa misonkhano mukuona kuti amalawi akukukondani beni kuti atha kukuvoterani si ndi amene andiuza si ndi amene andiuza kuti kuti ndiime ine tusina si- I, I, didn't, i didn't say i want to stand and ill never say that and i will never say mufune musafune mundipasa vote umene uja umakhala mwano chifukwa anthu aja ndi amene amachita decide ndi anthu aja ngati akundifuna ine anena kuti ndiime ndiyima koma anthu amene ajanso between now and september atasintha kuti ayi ayi ajoyce banda ayi that's fine as well i've been here before and i have, and I have survived and i've risen and i've got to the top of the world it doesn't matter Pomalizira misonkhano imene mwachita posachedwa pompa mukumapanga accuse boma ili kuti lalephera silikukwaniritsa kuchita ndi kuti bwanji i want you to put it in exact words kuti ndimvesese eh, eh, exact eh, words i may i may not put exact no, koma no, no, munaifotokozaponso mu interview munazayankhula kuti si za science izizi kuti kukonza dziko lino kapena kutikwacho kuti maiko akuti ndikunena kutikwacho tili pano tili pano mhm. tinakhalapo kale kodi ndine ndinalichosa dziko lino kukafika pabwino Time ija kunali a President Chakwera pamene nalichosa dziko ili apapa kukafika pabwino inali boma ya MCP. You, you, so I'm not accusing you, anybody. I'm just saying your, our state of affairs. kuti yeah. adindo amene alipo pakadali pano leadership imene ilipo exactly ndiye kuti ndi a Chakwera amene akulamulira kuti akulephera. Ndine ine sina nini. Umoyo wafika povuta mdziko muno. Umoyo wafika povuta unafikanso povuta kale. Ndiye ine ndinafika uli povuta ndiye ninakonza ndiye tinafika pabwino. What I want you to leave with

Weren't we here before? In 100 days, it didn't take me a year. Pamene tili pano kuti amalawi akuvoterani mwalowa mboma zitha kukutengerani nthawi yaitali bwanji kuti tibwe tibwerere pabwino 100 days. Only 100 days. 100 days mafuta kuoneka ngambwingambwi because the people to come and give me mafuta are just waiting. for our health system to get to a better place what i have decided is that nzangobweresa ma, ma, ma, ma mobile clinic first kumangoyenda m'mizimu mm -hmm. kumapasa anthu mankhwala mm. because panopo akupita kuchipatala kukapanda dose mpaka mmene ndinachitira muja with maternal health kuti tinamanga ma, ma, ma holding shelter kuti tilimbane ndi kumwalira kwa azimayi mwansangasanga in 24 hospitals we built 24 holding shelters in two years in 24 months what, what do you mean this is, this is, this is doable we can do it zikutheka bwanji kuti anzathu kodi mukuyang'ana anzathu maneba anzathu maneba akhala chonchi so we can, we can, we can change this. akuti mavutowa ndi a dziko lonsetu ndiye inuyo journalist simunapite uko muzipita mukaone kuti nzoona kapena sizoona ndisanene ineyo koma ndikungokuwuzani kuti apa tilipa tikuzochokapo ndipo tikuzochokapo mwasangasanga inu mufuna kundiwuza inu kuti azimai azilephera kugulisa kaunjikayo i mean honest and truly this is a trade that has happened forever imene ndiye inali ntchito yanga ineyo kuwaitanisira azimai makaunjika mabelo aja kumapasa That's their survival. It's cheap. I've already spoken kwa anthu akumeneko. So don't tell me what I can do and what I can't do. This is eh, not rocket science. ndikuyamikeni kwambiri your excellency kuti munatipasa nthawi yambiri kwabasi kuti tikhoza kucheza nanu pa zinthu zimene zikuchitika mdziko ndi kuona chitsogolo cha dziko ayi tathokoza kwambiri mama. Zikomo kwambiri. Zikomo kuti munabwera umonso ndi mmene tamalizira kucheza kwathu ndi dr joyce banda amene anali mtsogoleri wa dziko lino Ine ndi Leah Malekano, pitilizani kuona ma program otsatira pano pa Zodiak.